Ọpụpụ isiokwu nke iri na ise Mgbe ahụ, Mozis na ụmụ Izrel na-abụkuru Jehova abụ a. Ha kwue, sị, Ka m bụkue Jehova abụ, n'ihi na o biliwo elu nke ukwuu. Ịnyịnya na onye ọ na-ebu, ọ tụbawo ha n'oke osimiri. Ike m na abụ ọma m ka Ja bụ, o wee ghọọrọ m nzọpụta. Onye a bụ Chineke m, m ga-emekwa ya ka ọ dị elu. Chineke nke nna m, m ga-ewelikwa ya elu. Jehova bụ onye agha, Jehova bụ aha ya. Ụgbọala Fero niile na usuu ndị agha ya ka ọ tụfuworo n'oke osimiri. Ndị isi agha ya a rọpụtara arọpụta, ha emikpuwo emikpu n'Oke Osimiri Uhie. Ogbu mmiri na-ekpuchi ha. Ha arịdawo na mmiri dị omimi dị ka nkume. Jehova, aka nri gị, nke dị ebube n'ike. Jehova, aka nri gị na-etipịa onye iro. N'ịdị ọtụtụ nke mbili elu gị ka ị na-akwada ndị na-ebili megide gị. Ị na-ezipụ iwe gị dị ọkụ, o richapụ ha dị ka ahịhịa ọka. E were iku ume nke oghere imi gị mee ka mmiri tụọ obo. Nrughuru mmiri guzoro onwe ha ọtọ dị ka obo. Ogbu mmiri rarụrụ arụrụ n'obi oke osimiri. Onye iro sịrị, M ga-achụ, m ga-eru ha arụ, m ga-ekesa ihe m kwatara, mkpụrụ obi m ga-ejupụta na ha. M ga-amịpụ mma agha m, aka m ga-anapụ ha ihe niile. I were ifufe gị fee Oke osimiri kpuchiri ha, ha mikpuru dị ka opu n'ime mmiri dị ebube. Onye dị ka gị n'etiti chi niile, Jehova? Onye dị ka gị dị ebube n'ịdị nsọ? Onye a na-atụ egwu n'otuto niile, na-eme ihe ebube dị iche iche. Ị setịrị aka nri gị, ala eloo ha, N'ebere gị ka i duworo ndị nke ị gbapụtaworo, n'ike gị ka i duworo ha nwayọọ ruo ebe obibi gị dị nsọ. Ndị ọzọ anụwo, ha amaa jijiji. Ihe mgbu egbuwo ndị bi na Filistia. Mgbe ahụ ka obi lọrọ ndị isi Edọm mmiri, ebulu nke Moab

Ị ga-akụkwa ha n'ugwu nke ihe nketa gị, bụ ọnọdụ guzosiri ike i meworo, ka o wee bụrụ ebe ị ga-ebi, Jehova, ebe dị nsọ, Onyenwe anyị, nke aka gị abụa meworo ka o guzosie ike. Jehova ga-abụ eze ruo mgbe niile ebighị ebi. N'ihi na ịnyịnya niile nke Fero, ha na ụgbọala ya niile, na ndị ịnyịnya ya bara n'ime oke osimiri. Jehova wee mee ka mmiri nke oke osimiri lata n'arụ ha. Ma ụmụ Izrel jere ije n'elu ala akọrọ n'etiti oke osimiri. Miriam, bụ nwanyị amụma bụ nwanne nwanyị Erọn, wee were egwu otiti n'aka ya. Ndị inyom niile wee chịrị egwu otiti na ite egwu soro ya pụọ. Miriam wee zaa ha, sị, Unu bụkue Jehova abụ, n'ihi na o biliwo elu nke ukwuu. Ịnyịnya na onye ọ na-ebu, ọ tụbawo ha n'oke osimiri. Mozis wee mee ka Izrel si n'oke osimiri uhie bulie ije. Ha wee pụọ baa n'ọzara Shua. Ha wee jee ije ụbọchị atọ n'ọzara ahụ, ma ha achọtaghị mmiri. Ha wee bịa rue Mara, ma ha apụghị ịṅụ mmiri nke Mara, n'ihi na ilu ka ha dị. N'ihi nke a a kpọrọ aha ya Mara. Ndị Izrel wee tamu ntamu megide Mozis, sị, Gịnị ka anyị ga-aṅụ? O wee tikue Jehova. Jehova wee mee ka ọ hụ otu osisi, ọ tụba ya na mmiri ahụ, mmiri ahụ wee dị ụtọ. N'ebe ahụ ka o doro ụkpụrụ na ikpe nye ha. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ọ nwara ha, sị, Ọ bụrụ na i gee ntị nke ọma n'olu Jehova bụ Chineke gị, ọ bụrụkwa na i mee ihe nke ziri ezi n'anya ya, ọ bụrụkwa na ị ṅaa ntị n'ihe o nyere n'iwu, ọ bụrụkwa na i debe ụkpụrụ ya niile, ọ dịghị ọrịa ọ bụla nke m tinyere n'arụ ndị Ijipt m ga-etinye n'arụ gị, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova nke na-eme ka arụ dị gị mma. Ha bịarue Ilim, ebe isi iyi iri na abụọ na ọgụ nkwụ atọ na iri dị, ha wee maa ụlọ ikwu ha n'ebe ahụ. n'akụkụ miri.